Est semper grave, Marco Lai, su zòvanu de bintichimb'annos de Durgali fertu erisero in s'incidente istradale ube est mortu su cumpaesanu, Graziano Masuri, trint'annos, allevadore amantiosu de cabaddos. Marco Lai est ricoveradu in su repartu de rianimatzione de s'ispidale de Nùgoro a ube est arribbadu grave meda. S'incidente est capitadu a ora de sas deche de sero e in su caminu chi dae Durgali andat a Garteddi. Essinde dae una curva, galu non s'ischit proite, su Nissan est issidu fora de istrada ch'est falada a unu trèmene picande focu. Diat pàrrere chi sos zòvanos chi sian istados butados a fora dae su Nissan iscudende a terra. Impessu dadu s'allarme dae zente chi fit colande, in cussu mamentu, a su locu sun supridos sos carabineres de s'istatzione de Durgali e de cussa 'e Garteddi e su chentudegheoto. Pro Graziano Masuri non b'at àpiu nudda ite fàghere. A Lai l'an sucursu e jutu deretu a s'ispidale. Sos carabineris an fatu sos rilievos pro cumprèndere comente est capitadu, su mezu ch'est ispèrdiu e non balet prus. Sichit s'operatzione Estate sicura, mandada a innantis dae sa cumpànnia de Siniscola direta dae su capitanu Andrea Senes, chin sa punna de garantire vacàntzias trancuillas a turistas e residentes in su territòriu de cumpetèntzia issoro. In custas chidas sos controllos an pertocadu non petzi sas violatziones de su còdice istradale, ma finas sas violatziones de sas normas de su cummèrciu. In prus an fatu controllos in sas atividades de ristoratzione e somministratzione pro aberguare su rispetu de sas normas in matèria de seguresa e igiene alimentare. Eris sos militares de s'istatzione de Santa Luchia, in collaboratzione chin su NAS de Tàtari, an ispetzionadu unu ristorante. Sos ispecialistas de su NAS, si leghet in una nota, an acatadu arredos, cuchina e aparechiaduras brutas e male tratas. In prus an acatadu bindighi chilos de mànicu male congeladu e in contenidores pagu adatos. Sos militares an fintzas cassadu unu contenidore de birra chi aiat s'eticheta de una birra tedesca ma in intro, invetzes, bi fit una marca prus iscadente. Sos carabineris ch'an secuestradu su mànicu e sa birra. Su mere de su ristorante est istadu sinzaladu a sa Procura de sa Repùblica e at a dèpere rispòndere de sos reatos imputados. Pro chie at isseperadu sa Sardigna pro che colare sas fèrias, est arribada s'ora de recuire. S'istiu de su duamiza e bìndighi, isetande sos nùmeros e sos datos elaborados dae sos assòtzios de categoria e dae sa Regione, si podet cussiderare cussu chi at bidu torrende a partire unu setore chi est de importu mannu pro su benidore de s'ìsula. Sos aeroportos sardos, lassende a banda sas polèmicas subra sa continuidade territoriale, ant registradu nùmeros ispantosos. Nd'at godidu sa provìncia de Nugoro puru, ue sas istruturas ant registradu un'aumentu de sas presèntzias. Una novidade de profetu, duncas, pro su turismu sardu est s'aumentu de sos turistas istranzos. Prima de sa crisi, difatis, fin prus sos italianos a bennere in Sardigna, mescamente in nave. Oje imbetzes sun aumentande sos istranzos, fortzis fintzas pro sos fatos chi sun capitande a s'àtera ala de su Mediterràneu e in àteros locos puru de su mundu. E pro su turismu sardu est un'ocasione de non pèrdere ca su mercadu mondiale patit prus pagu sa crisi. In prus, su setore no est ligadu a s'andamentu de s'economia natzionale chi, essende semper a filupende, custringhet sos italianos a mutzare prima 'e totu sas àteras sas fèrias. Sos batos cussizeris regionales decrarados decàdios dae su Cussizu de Istadu sunt isetande sa detzisione de sa Suprema Corte riunia pro esaminare su ricursu contra sa sentèntzia de decadèntzia presentadu dae sos cussizeris Efisio Arbau e Michele Azara de La Base, Gavino Sale de Irs, Modesto Fenu de su Movimento Zona Franca. Ma sun in pistichinzu fintzas Antonio Gaia e Pierfranco Zanchetta de s'UPC e Gianfranco Congiu de su Partito dei Sardi, chi ant cumintzadu sa cuntierra giuditziària chin su ricursu issoro. Su Cussizu de Istadu est riuniu dae custu manzanu pro esaminare sa pràtica chi pertocat su Cussizu regionale de sa Sardigna ca in custos meses sos provedimentos giuditziàrios e tècnicu-polìticu nd'an mudadu s'assentu. De su 'e batos cussizeris, difatis, su Cussizu de Istadu no nd'at mentovadu, at decraradu sa decadèntzia de sos bator eletos ma at lassadu s'autonomia a su Cussizu in sa surroga de su 'e bator. Sa Giunta pro sas eletziones, a pustis de àer pedidu su parre de unu costitutzionalista, chentza lu picare in cussideru, at detzisu pro s'intrada in cussizu de su candidadu Gianni Lampis de Fratelli d'Italia, chi non fit istadu mancu eletu. Una protzedura cuntestada chi lassat apertu s'àghidu a cuntestatziones in su benidore puru. Sa neche però totu lia ghetan a sa lege eletorale varada in sa legisladura passada, frutu de unu compromissu chi però lassat apertu s'àghidu a ricursos giuditziàrios e in medas pedin una modìfica. Sos riformadores ant presentadu unu desinnu de lege chi previdit sas primàrias obricadas pro elèghere su presidente de sa Regione, sa preferèntzia dòpia de gènere e sa làcana de isbarramentu. Sa palestra Coni de Nùgoro at a èssere una de sas tapas de sos campiones d'Itàlia de sa Dinamo Tàtari prima de printzipiare s'istajone nova chi at a acumintzare a pustis de sos europeos. Sos tataresos an a èssere òspites de sa Pallacanestro Nùgoro su dechennove de capidanne de sas oto e mesa de sero pro jocare contra sos grecos de s'AEK in pàliu su trofeu de su tirreno. Est su 'e duos annos in fila a pare chi sa Dinamo isseperat a Nùgoro pro una partia de allenamentu prima de su campionau. A pustis de s'istajone colada, acabada chin sa bìnchida de s'iscudetto, sos atletas allenaos dae Meo Sacchetti cherent torrare a cumintzare prontos a fàghere un'àtera istajone ispantosa. No at a èssere fàtzile a si che ghirare tres trofeos cust'annu puru. ma chin una formatzione totu noba e afortiada b'an a provare fintzas a s'ùrtima partia. Sa Dìnamo de una paja de dies s'est allenende in su Geo Village de Terranoba e at in programma unu pore de amichevoles in ziru pro sa Sardigna.